Sa provìncia de Nùgoro est sicura. Sos reatos sunu minimande e non b'at situatziones chi apessamentana. Biende sos nùmeros elaborados dae sas fortzas de s'òrdine paret chi non bi siat su tantu de s'assustrare, a pustis de sas istatìsticas essias in su cuotidianu Su Sole Venticuattr'Ore, ube sa provìncia de Nùgoro fit sa prima pro su tantu de omicìdios in relata a sa populatzione o pro sas estorsiones. Est su chi an nau oe in s'ìnteri de su Comitadu Provinciale pro s'Òrdine e sa Securesa Pùblica reuniu in Nùgoro dae sa prefeta Carolina Bellantoni in su Palatu de su Guvernu, a sa dobi an picadu parte sos dirigentes de Politzia, Carabineris, Guàrdia de Finàntzia e Politzia Penitenziària, sos sìndicos de sos comunes de Nùgoro, Macumele, Durgali, Uliana, Bosa, Budoni, Orosei, San Teodoro e Tortolì, pro faeddare de s'atividade fata dae sas fortzas de s'òrdine pro garantire sa securesa de sos tzitadinos in sos meses de istiu cando b'at tràficu meda de turistas, atividades chi pertocan sa criminalidade e su terrorismu ma peri sa gherra a s'abusivismu commerciale a sa mertze frassa. In sos primos ses meses de su duamiza e dechesete sos reatos. Sun s'undichi pro chentu in mancu rispetu a s'annu passau. Sun aumentados de un'unidade sos omicìdios e sos tentados omicìdios e sas lesiones dolosas. Mìniman, imbetzes, sas furas in sas domos, non b'at àpiu robatòrios in banca e a furgones portabalores e petzi unu in sas postas. Pro su chi pertocat sas trampas informàticas, sun su sete virgola sete pro chentu in mancu, Dae trìbulas a capidanne sas fortzas de politzia ant fatu belle de che sete miza e duchentos servìtzios de patuglia, compudande mezos e pessones, e ant arrestadu chimbantachimbe pessones denuntziadas, seschentos barantanobe e bator sinzaladas a sa prefetura. In Nùgoro sos reatos sunt minimados de su bator vìrgola sete pro chentu e non b'at àpiu omicìdios. A dispetu de sa fama de una tzitade in manu a zente violenta chi fit faghende dannu a s'imàgine sua, Pessande peri a sa candidadura a Capitale italiana de sa cultura. Sos carabineris de sa Cumpagnia de Lanusè, direta dae su capitanu Claudio Paparella an fatu un'àtera operatzione antidroga. Sos militares chin s'azudu de sos carabineris de s'istatzione de Talana e Urzullè e de su repartu iscuadrillas de Artzana an acatau in sartu comunale de Talana, in localidade Cacaisone, unu campu de cannabis indica chin duchentos setanta fundos, bene cubau in mesu de àteros fundos, in locu malu a b'arribbare. Sos fundos fini artos peri duos metros e mesu e fini frorios. Sos carabineris an carculau chi dae cue si podian abalanzare dae chentuchimbanta a chentusetanta miza euro, e sas indàgines sunt chircande de iscopèrrere chie contipizabat custos fundos, chin custu secuestru sun milli sos fundos acataos dae sos carabineris de sa cumpagnia de Lanusè in s'ùrtimu mese in sos sartos intre Talana e Urtzulè. Una manovra finantziària de sete miliardos e setichentos novantaduos miliones de euro, su duos pro chentu de intradas in prus rispetu a s'annu passau chi acumpanzet sa crèschida econòmica chi paret bocande sa conca in Sardigna puru. Sa Giunta regionale l'at presentada a s'istampa custu manzanu sa leze de istabilidade aprontada duos meses prima rispetu a sos ùrtimos annos chi at a permìtere de no impreare s'esercìtziu provisòriu. A presentare sos nùmeros de su documentu finantziàriu duamiza e dechioto b'an pessau su presidente de sa Regione Pigliaru e s'assessore a sa programmatzione Paci, sutalineande chi s'afòrtian sas ispesas pro su traballu, sas polìticas sociales, s'amparu de sa salude, cultura, istrutzione, universidade, turismu e ambiente. In prus, no an tocau sas alìcuotas Irpef e Irap, sas prus bassas in Itàlia, chi an a lassare, In sas butzacas de sas famìlias sardas duchentos trinta milliones de euro. In su duamiza e dechioto puru pro sa sanidade s'an a gastare unu pore de miliardos, tres virgola bator. Pro su chi pertocat sa programmatzione territoriale, in su fundu pro sos entes locales an postu seschentos milliones de euro, de custos chimbichentos barantachimbe an a serbire pro fàchere andare sa màchina amministrativa. Pro su Cussizu regionale bi sun setantaduos milliones de euro. Pigliaru e Paci an nau chi sa manovra si podet acontzare como l'an a cumpartire chin sas fortzas polìticas, sociales e imprendidoriales chin sa punna de che fàchere issire sa Sardigna dae sa crisi. Sa polìtica sarda puru intervenit in su referendum promòviu dae Vènetu e Lombardia pro àere prus autonomia mescamente fiscale dae Roma. Su presidente Pigliaru at nau chi est unu diritu prevìdiu in sa Costitutzione chi sas Regiones podant pedire prus cumpetèntzias. Est diferente a pedire su novanta pro chentu de sas intradas. Fortzis sos guvernantes de Vènetu e Lombardia diant dèpere iscrarire cale est s'idea de su referendum. Apo semper nau chi sas Regiones chi mustran de funtzionare menzus de unu ministeru romanu an su diritu de lu fàchere, at sichiu Pigliaru. Ma, si in palas de su referendum b'est s'idea de si mantènnere totu su resìduu fiscale, non mi paret un'idea chi torrat chin s'Itàlia de sas Regiones. Ugo Cappellacci, coordinadore regionale de Forza Italia, at nau, Sos referendum de su Vènetu e de sa Lombardia sunt su resurtau de una secunda bìnchida de sos territòrios contra a su tzentralismu de s'Istadu a pustis de mancu un'annu de distàntzia dae su referendum costitutzionale est sa cunfirma, sichit Cappellacci, chi sas riformas depen mòghere dae su fatu chi sas ispecificidades sun una richesa, dae su rispetu de sas identidades e non chircande de che las bocare. Si sa die a pustis de su votu su Vènetu si cheret mantènnere su novanta pro chentu de sas tassas, sa Sardigna depet afrontare su disafiu autonomìsticu imbetzes de sichire a lu subire e pedire prima 'e totu su rispetu de su chi previdit s'Istatutu nostru. Su sete de Santu Gabinu in Nùgoro an a cumintzare sas letziones de archeologia promòvias dae s'Archeoarci, un'apuntamentu arribau oramai a sa decheoto editziones chi sos amantiosos de istòria e archeologia isetan, apertu fintzas a totu sos chi si diant chèrrere acurtziare a custu mundu ammajadore. Che a cad'annu s'Archeoarci de Nùgoro presèdiu dae Tina Santoni at ammaniau unu programma Ricu. Sas letziones s'an a fàghere in s'auditorium de sa Biblioteca Satta e an a èssere acumpanzadas dae sas visitas ghiadas in locos de importu mannu pro s'istòria sarda. Sos docentes che a semper sun de livellu artu e benint dae sas universidades e dae sas soprintendèntzias sardas. De sas letziones mentovamos cussas de sa professoressa Paola Ruggeri de s'Universidade de Tàtari chi at a faeddare de sas fèminas romanas e pùnicas in Sardigna. At a apèrrere sas letziones s'archeòloga Manuela Puddu chi at a faeddare de su Museu Natzionale Archeològicu de Nùgoro inaugurau oramai in su duamizaeduos. In s'ìnteri de su cursu s'at a faeddare de su nuraghe Arrùbiu de Orroli chin s'archeòlogo Mauro Perra chi at a contare sos secretos de su tzigante ruju chin bintunu turres isparghinadas in tremiza metros cuadros. Pro sa Sardigna medievale s'at a faeddare de su rennu de Arbarè. Sas vìsitas s'an a fàghere in su Nurache Orrùbiu, in Bosa, in su Regnu de Arborea, in Casteddu. Sas iscritziones sun galu apertas.